gladia ko in tɛ yan donc a danni don tu vois non i wulila i nana i se ka kanku musa depuis nin semaine daminɛ fo ka se bi ma donc kanku musa mana a fɛn o fɛn placer i bɛ na ka n'o critiquer iba mana fɛn o fɛn publier i bɛ na ka n'o critiquer chaque fois o tuma e e ɲɛ bɛ iba kelen pe de la han n y'o de f'i ye n ka kuma tɛmɛnen na donc sniper n'i kan ka gɛrɛ mɔgɔ la bi ka i bɛ mɔgɔ tan i kan ka t'i ɲɛsin gaspi de ma gaspi min ye e wulukolo kunti mali kɔnɔ ka t'i ka t'i lebu yira n ka cɛ rhhm sanfɛ diɲɛ bɛɛ na e b'i ɲɛsin gaspi de ma wa i bɛ t'i ɲɛsin iba one ma iba ye mun de k'e la han hasididenya la an yɛrɛ man ka sɛgɛma sigi chaque fois bi yɛrɛ ta de n yɛrɛ ni tiɲɛ wa sinon ne tɛ n da la tiɲɛ la quoi parce que bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔna la fo n'i ko ko i tɛ fɛ i tɛ actualité dɔn i tɛ arapu dɔn arapu yɛrɛ ye fɛn min ye e ni iba yɛrɛ e ni iba yɛrɛ tɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma quoi an k'o yɛrɛ bila quoi tu vois anw de b'i jaabi n y'o de f'i ye cogo min na nous nous sommes des gardiens de la révolution donc anw gladiaw de bɛ yen nɔ i mana kɛ fan o fan an bɛ an ka ca ni faniw bɛɛ bi bi na mali kɔnɔ mali kɔ kan fan bɛɛ fɛ gladiaw bolo kurulen don yɔrɔ bɛɛ de kana siga o de ɲɛngoya b'i la o de b'i faga kana siga parce que nin gladia ko in ta nin tɛ dabila aw ye o ye ko wa iba iba one kɛlen don ka fɛn bɛɛ lajɛlen dabila ko gladia ko ni gladia ko de don e ni tal b aw kumakan ne t'o ye ko wɛ ko ni gladia ko de don gladia ko de don k'a b'aw bolo yen nɔ donc a b'an bolo yen nɔ nous nous sommes des team gladia a y'aw diya a m'aw diya n ka cɛ o kelen don tu vois i nana yan ka na segi bɛ wɛ ko chaque fois iba c'est même ibaw nalen min kɛra france yan nɔ a b'a ka clip tourner ni fɛnw na i nana dɔrɔn ka na commentaire bizarre ni fɛnw ninnu kɛ tu vois a ma se an dɔw ka kuma gladia misɛnnin minnu bɛ duguma olu b'i kɔ kari e mana iba one clasher fan o fan n'i taara kɔmantɛriw ninnu la ka taa lajɛ i b'a sɔrɔ n ka cɛ nɔ mɔgɔw bɛ k'i massacrer diɲɛ don o don kɔmantɛriw la quoi parce que u b'a dɔn pɛrɛn ni kanku musa tɛ kelen donc n bɛ profiter k'o yɔrɔnin fɔ toujours na sani n ka don kuma nin kɔnɔna la a y'aw continuer a k'aw abonner a k'aw abonner parce que nin ko in tɛ dabila a tɛ dabila cogo di n'i y'a bila iba la n'i y'a bila kanku musa la n ka cɛ gladiaw bɛ sanpɛrɛn jigin i kan kana siga awɔ wala bilayi parce que ne yɛrɛ ne ne fana côté nin ko in na cɛ tɛ yen ne bɛ ne ne ne ne bɛ mun bila n yɛrɛ ɲɛ gladia ko in na a tɛ yen a tɛ yen non non non non parce que an ka ko in ma daminɛ bi non n'o b'i kun na n ka cɛ o bɔ i kun na n'a bɛ i bolo k'a fɔ ko ko minnu bɛ kulo la ko gladia gladia gladiaw bɛ yen gladia yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen bɔn an y'a yɛrɛwolow de kana siga depuis ko daminɛ an ma bɔ iba kɔ kana siga yɛrɛ

n'i wulila ni anw y'a bila i la i bɛn'i kanto ko wɛ ko gladiaw t'i ka hɛrɛ fɛ gladiaw de ko ta gladiaw ko tantɔ e e ye o ye e iba one kɔ e y'i si kɛ ka iba one clash yan nɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a la hmm? o o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i nana a ye la paix kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ i yɛrɛ taara ka so f'a ye waa fila d'i ma o waa fila ko in de ma bɛn i ma ko wɛ ko iba one ye sera ka a tɛ se ka wari di mɔgɔ ma k'a ye a sera ka waa fila dɔrɔn ta k'o d'e ma cɛ iba iba min e sera ka iba min fa n'a ba neni yan nɔ i taara a fɛ a tila k'i lajɛ k'i ladon fana a tila ka wari ta k'a d'i ma han fitiriwaleden e de bɛna tila k'i kanto bi fana k'a fɔ ko wɛ ko o tɛ wari di mɔgɔ ma ko sa ka waa fila dɔrɔn ta k'a d'i ma don e tugura siriki n'a ka mɔgɔw kɔ o tɛ yan

tu vois i bilalen don dugawudenw de kɔ donc kana siga i bɛ bɛɛ gosi i bɛ mɔgɔ dɔ minɛ k'a di mɔgɔ dɔ ma i bɛ mɔgɔ dɔ minɛ fo dɔ ka taa yafa deli dɔ fɛ donc o kuma ninnu caman y'i da i da b'olu la tu vois n'i tunnen don solution wɛrɛw kɛ pour que i ka ye mais nin système ninnu to yen ninnu tɛ se ka ninnu tɛ fonctionner bilen mali rap in kɔnɔna la ninnu tɛ fonctionner bilen kana siga ninnu tɛ fonctionner bilen o to yen pewu tu vois i tonnen don i b'a fɛ k'a dɔn i bɛ i b'a essayer ka na mɔgɔ dɔw clash parce que i ɲɛ b'a la bi bi na iba one de bɛ sanfɛ i bɛna essayer i b'a tan ka kan o musaka jigin fɛn bɛɛ gladiaw dun anw dalama de don an kunkolo tiɲɛnen don nin ko in na de n y'a f'i ye cogo min na tu vois i ka misɛn i ka misɛn i ka misɛn n'i y'a bila n b'a bila o kelen don dɛ fo yɔrɔ min na tu vois parce que n y'o fɔ cogo min na an tɛ sɛgɛn an tɛ na gladiaw bɛ fan bɛɛ fɛ de donc c'était juste un passage k'o fɔ aw ye donc o kelen don chaque fois mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ cɛ bizarre in suit sniper suit chaque fois a b'a ye iba man'a ka fɛnw bila dɔrɔn a bɛ tag'a la mananakan ni fɛn ninnu sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ n'i m'a dabila n'i m'a dabila komi sunkalo bantɔ don sinon n ka cɛ a dannen don an bɛ ɲɔgɔn bolo